Mukhothi mudadzadza anthu. Ena amasowa pokhala, ena adali panja, ena amabwerabe. Onsewa amafuna kudzamvera mlandu wa namwali wootcha nyumba. Ine ndidali mkati mwa anthuwa. Dorothy ndi mwini wa nyumba yootchedwa adakhala pa benchi yomwe idali patsogolo penipeni. Chakumanja kwanga kudakhala anyamata awiri amene adayandikana nane kwenikweni adavala malaya oyera. Mzake adavala okuda. Ndulu ya ng'onayo ndiye ndi iti? adafunsa mnyamata wovala malaya akuda sunayione ndiyo yakhala pa benchi yoyang'anizana ndi mipando ya oweruzayo wokhala nane pafupi adayankha uku akumuloza dorothy ndi chala chake "Hii, kukongola si kanthu ndipo mnyamata amene angachite naye chibwenzi ndiye kuti ndi wozungulira mutu adadzuma uja wovala malaya oyera uku anthu akuseka ndipo nthawi yomweyo mukhothi monse mudafika phokoso padalinso kukankhanakankhana polimbirana mipando nthawi yomweyo msilikali adakhazikitsa bata khothi liime adakuwa msilikaliyo oweruza amalowa atakhala pansi nafe tidakhala mukhothi mudali chete tsopano ndimangomva kupuma kwa anthu kokha woweruza woyamba adali wamkulu mutu amayang'ana ngati amanyasidwa ndi zonse ankaziona amazunguza maso ngati mulonda yemwe akulondera thumba la ndalama akamakuyang'ana umaoneka ngati uli maliseche ndevu zake ndi tsitsi lake zidali zofiirirapo ngati za ubweya wa khoswe woweruza wachiwiri adali ndi maso ong'ambika m'mbali ngati afisi ndipo adali ndi chimphuno chotsala pang'ono kudzadza kumaso kwake konse zimaoneka ngati adanyanyaliridwa chimphunochi adalinso ndi magwero tikupempha odandaula kuti atiuze tili muno madandaulo awo koma asadatero ayenera kugwira baibulo kusonyeza kuti zomwe anene zikhala zovomerezedwa ndi chauta adatero woweruza woyamba wodandaula adalumbiritsidwa mayi wodandaula ndi nthawi yanu yolongosola tsopano adatero woweruza woyamba uja kumpando linali tsiku la 27 juni chaka chomwe chino pamene ndinalaulidwa tsiku ili sindidzaliyiwala ngakhale pang'ono ine ndinali m'bafa kusamba nthawiyi nkuti mdima ukungoyamba kumene kubisa dziko kenaka nditere ndaona utsi ine mtima bi zomwe zija za mphuno salota ndimangoti umachokera kuseri kwa nyumba yanga ha make mwana nthawi imeneyi sindinadziwe kuti utsiwu umachokera kumaso kwa nyumba yanga pamene ndinkazindikira kuti utsiwu sumachokera mkati kwa ine zinali ngati zija zogwa chagada ngati pusi ndatero chifukwa pa nthawi yomwe ndinazindikira kuti nyumba yanga imapsa ndiye kuti itatheratu anzanga kubala kuwawa nthawi yomweyo ndinatola chitenje nkuchimanga mwamsanga kuti ndikapulumutse mwana wanga ine ndimvekere mayo mwana kuno mayo mudzandionere ndiye inali nyimbo yanga pofuula ndinamusiya nditamugoneka pa mphasa kuchipinda kumene ndinali kugona koma ha chisoni ndinalephera kulowa mnyumba mokhala mwanga mayo mayo ndinakuwa kwambiri asamariya anabweradi koma nawo analephera kulowa chifukwa moto unali utatseka pa khomo make mwana ndinasasa mawu ndikukuwa choncho ndinaona anthu akubwera ndi chitsiru chigwebere cha mtsikana ichi dorothy chinali chitamangidwa nyakula ine kufunsa ndinauzidwa kuti ichochi chinaonedwa chikuthamanga kuchokera ku nyumba kwanga pa nthawi imene nyumba yanga inangoyamba kumene kupsa pamene anthu ankachithamangisa icho chinangopha yothawa Ee, chimunthu choyipa mwayi anyamata ali uyo anachithamangira mpaka m'manja gwi nthawi yomweyo woweruza woyamba uja adayang'ana mayi odandaulayo maso anu akhoza kumupeputsa mtsikanayo koma muno mukhoti muyenera kumulemekeza adatero oweruzayo nanga kulemekezako ndikonongere pa chimunthu chondiphera mwana adafunsa odandaula mayi musafulumize kumeza kutafuna kukufunika pakali pano iyeyu ndi osalakwa adachenjeza oweruzayo pitirizani mtsikanayu wandiphera mwana ndiye mukuti ndi osalakwa chabwino ndipitiriza adatero odandaula mayiyu ali m'manja mwa anyamata athu anawawunika anaona kuti zidindo za nsapato zawo zinali ndendende kufanana ndi za amene anaponda pa khomo panga pokaotcha nyumba ndipo mthumba la diresi lake munapezeka machiso pamene ndinapezamo machesi ndinangoti eya namwali wa upandu ndiye make mwana ndinakhala phee uku ndili kulira maliro a mwana wanga kuganizira zonse zimene anandichitira dorothy nyumba yanga isanapse dorothy atapita ku chitsime tsiku lina nakumanako ndi mwana wanga dzina lake elida mtsikanayo anangofikira kummenya mbama chidebe cha madzi chomwe anasenza chimvekere gwebede kugwera uko elida pofunsa ndi chiyani apa khofi linanso ali pansi elida anabwera ku nyumba misonzi ili mbwembwembwe madzi amene anatunga ngakhale dontho osaliona dorothy atamenya mwana wanga ananena kuti tiona ine pokhala nakubala ndinafufuza nkhaniyi ndinapeza kuti anthu anali atamuwuza dorothy kuti elida anachita chibwenzi ndi bwenzi wa dorothy kuyambira nthawi imeneyo kufikira nthawi yakupsa kwa nyumbayi dorothy amangondikwiyira podutsa pakhomo panga sanali kupanga odi amangodutsa mlomo ataupinda Ndiye mukamandifunsa za nkhawa zanga ndi zimenezi. Mukamva zii mudziwe kuti ndagomera pompo. Mayi wodandaulayo adakhala pansi. Kutchulidwa kwa Elida kudanditutumutsa. Maka kudandiopsa. Zoona, namwali ameneyi m'mbuyomu amati akakumana nane amaonetsa zisonyezo zondifuna ndi kundisekerera. Koma sindidachite naye chibwenzi, ngakhale kumunamiza komwe kudalibe. nkhani yoti dorothy adamenya elida ndidayimvera mukhoti momwemo oweruza oyamba uja adaliza kukhosi kenaka adamuyang'ana dorothy ndipo adati mayi mlandu uli m'bwalo lino ndi oti inu mudawotcha nyumba mukukana kapena mukuwuvomera